Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж, япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур.
Лъэпкъым и фӏыр къызэрыпщӏэнур абы хабзэм бзылъхугъэм щиубыд увыпӏэмкӏэщ, жаӏэ. Нобэрей ди нэтынри зытеухуар адыгэ цӏыхубзырщ. Адыгэ пщащэ, адыгэ цӏыхубз, адыгэ унэгуащэ е псоми дыкъызэрацӏыху зы псалъэу жытӏэнщи, черкешенкэ. Сыту куэд уи нэгу къыщӏигъэувэрэ, сыту куэдми уригъэгупсысрэ мы псалъэм. Атӏэ сыт хуэдэ адыгэ бзылъхугъэр, сыт хуэдэ пщӏэ абы щиӏыгъыр адыгэ дунейм къыщынэмыщӏауэ, дунейпсо гъуазджэм? Черкешенкэм и образыр, абы и дахагъэр, щыпкъагъэр къыхощ Пушкин Александр, Лермонтов Юрий, Бальмонт Константин, Вольтер Мари-Франсуа, Байрон Джордж художникхэу Блондель Франсуа нэгъуэщӏ усакӏуэ тхакӏуэ куэдми я творчествэм. Лъэпкъми диӏэщ адыгэ бзылъхугъэм и дуней еплъыкӏэр, теплъэр, ар къызыхэхъукӏа дунейм щиубыд увыпӏэр зыдж щӏэныгъэлӏхэр.
Дунейр, дунейм цӏыхуу тетыр тӏууэ дегуэш хъулъхугъэрэ бзылъхугъэу. Бзылъхугъэ бгъасэрэ, бзылъхугъэ епсэлъэкӏыу, бзылъхугъэ бгъэдыхьэкӏыу, убгъэдэту, мыдрейуэ цӏыхухъу хъулъхугъэ бгъасэрэ, абы и къалэныр ебгъэщӏэжу ауэду къебгъэкӏуэкӏын хуейуэ щытщ, ахуэдущ лъэпкъыр сыт щыгъуи зэрыбгъэдыхьауэ къыхэщыжыр. Дауикӏ, мыбы нэхъ хьэл-щэн нэхъыщхьэ дыдэу хэлъын хуейр Сэ сызэригугъэмкӏэ джэщ ӏущагъыр, фӏэрэфӏагъыр, моуэ цӏыхухъур зыбгъэдыхьэ чэнджэщ, упщӏэжэгъу жытӏэу щытым дыщыуэну къыщӏэкӏынукъым. Аращи, ахуэдэ хьэлхэр, ахуэдэ щэнхэр бзылъхугъэм бгъэдэлъын папщӏэ, ар къэзылъхуам, зыгъасэм, зыпӏум, къалэнышхуэ я пщэм къыдохуэ. Псом ищхьэращи, гу лъозгъэтэну сыхуей япэ идгъэщыр дахагъэракъым, ауэ бзылъхугъэм дей дахагъэри ӏэщӏыб пщӏын хуей ӏуэхугъуэхэм щыщкъым. Зыгъэфӏэкӏэ ищӏу, зыгъэдахэкӏэ ищӏу адыгэ бзылъхугъэр щытын хуейщ шэч хэмылъу. Ауэ Зэхуэдэу дыкъамылъхуми, теплъэкӏэ занщӏэу уи нэм къыӏуидзу тхьэӏухуду щытми, бзылъхугъэм хэлъыфынущ нэщэнэ, узыӏэпишэу, гуакӏуэу зыпщигъэхъуу, ар и зыкӏэлъыкӏуэкӏэ. и зыхуэпэкӏэ къызэгъэпэщын деи, и напэ, и щхьэц зэрыкӏэлъыӏэбэжынми псоми мыхьэнэ яӏэщ. Хъыджэбз цӏыкӏур гъэсауэ, дэтхэнэ зыми бгъэдыхьэкӏэ къыхуигъуэтыфу, и бзэ ӏэфӏымрэ и щытыкӏэ дахэмрэкӏэ къихьэхуфу щытын хуейт цӏыхухэр. Щӏалэхэр сыт щыгъуи бзылъхугъэхэм къащхьэщыжыну, абы я щӏыхьыр яхъумэну зрагъасэм ещхьыркъабзэу, хъыджэбз цӏыкӏури хуагъэӏущырт, хуаущийрт акъыл гуакӏуэу, гуапэу, гущабэ-ӏэщабэу къэтэджыным, я адэ, дэлъху, дэтхэнэ зы цӏыхухъуми пщӏэ хуащӏу, нэмыс кӏэлъызэрахьэу зэрыщытын хуейм.
Хыдолъагъуэ ӏуэрыӏуатэм, гущэкъу уэрэдым деи щӏалэ цӏыкӏумрэ пщащэ цӏыкӏумрэ яжетӏэхэр зэрызэщхьэщыкӏыр. ӏэуэлъауэ щӏэту, моуэ зэрызехьэ гуэрхэми есэн хуейуэ, моуэ и щхьэм и мызакъуи и гъусэхэр Псори унагъуэ, лъэпкъ ихъумэжыну дызыщыгугъ щӏалэм, Ло, ло, си щӏалэ! жытӏурэ дгъэжейуэ щытми, сонорнэ макъхэр къэдгъэсэбэпурэ, пщащэ цӏыкӏум нэхъ щабэу, нэхъ макъ дэгухэр къэдгъэсэбэпурэ депсэлъэн хуейщ. Зы гущэкъу уэрэд и щапхъэ пщащэм хуэгъэзауэ жаӏэр. Уи гущащхьэр мазэм полыд, уи гущапӏэ дыщэ идащ, дыщэ щхьэнтэм ущызогъэжей, кущ-кущ, кущ-кущ, кущ-кущ, абы нэхърэ мынэхъ ӏэуэлъауэу, дахэкӏэ хызогъэжае. Кӏэщӏу жыпӏэм, Дахагъэ, дахагъэр, щабагъэр, ӏэдэбагъэр ӏэмал имыӏэу япэ игъэщын хуейщ. Махуэ зыбжанэкӏэ зыхэта джэгушхуэ, ӏуэхушхуэхэм нэхъыжьхэр, дауикӏ, щӏалэгъуалэм кӏэлъыплът икӏи Пщащэ нэхъ зыкӏэлъыкӏуэ дыдэр къыхахт. Пщащэр сыт и лъэныкъуэкӏи, адрейхэм ефӏэкӏын хуейт и псэлъэкӏи, и щытыкӏи, и теплъи, и ӏуэху зехьэкӏи, и цӏыху хыхьэкӏи, и къэфэкӏи. Сыт и лъэныкъуэкӏэ нэхъ зыкӏэлъыкӏуэ дыдэр къыхахти, мис мыпхуэдэ нып хуагъэфащэт. Пщащэ пэшым мыпхуэдэ нып Нэхъыбэ фӏэлъыхукӏэ, дауикӏ, щауэхэр, къыщӏэупщӏэхэр нэхъ щызэблэкӏыну, нэхъ а пщащэ цӏыкӏум кӏэлъыплъыну, абы щӏэупщӏэну яужь итхэт. Адыгэ хъыджэбзым езым и лъапӏэныгъэр игъэлъэгъуэфу щытмэ, пагагъэ хэлъу щытмэ, цӏыхугъэ хэлъу щытмэ, гуапагъэ хэлъу щытмэ, ахэр игъэлъэгъуэфу щытмэ, Екӏурэ ещхьу, фэрыщӏ хэмылъу. Фэрыщӏри къалъагъунущ, ауэ фэрыщӏ хэмылъу, и фӏэщу, и гум бгъэдэкӏыу апхуэдэу щыту щытмэ, ар утыкум ирамыгъэхьэнкӏэ шэч теслъхьэкъым. Щхьэ жыпӏэу щытмэ, нэхъыжьыфӏхэм, япэ щыӏахэм апхуэдэм щӏапӏыкӏауэ ялъагъуурэ къекӏуэкӏыурэ къыдэкӏуэтея хъыджэбзщ ахэр псори. Я къуажэ дэсурэ къыдэкӏуэтеяхэр яцӏыхунущ. Къуажэхэр япэм щыгъуэ псори зэрыцӏыхуу щытащ. Къалъхуагъащӏэм деж щӏэдзауэ я нэхъ жьы дыдэм де нэсхункӏэ псори зэрыцӏыхуу щыта, зыкӏэлъыкӏуэу щытащи, апхуэдэ хъыджэбз къыхэжаныкӏамэ, ар ягъэлъэпӏэнут, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, апхуэдэр нысэ хуэхъуу щытмэ, унагъуэ гуэрым ахэр куэду ехъулӏауэ, насыпыфӏэ хъуауэ ялъытэнут. Ар къафэм и закъуэкъым, ауэ къафэ и цӏэкӏэ утыкум ирагъэхьурат. Утыкум щӏрагъэхьэр цӏыхушхуэ дауэдапщэ щызэхуэсыр е гузэвэгъуэращ, е хьэгъуэлӏыгъуэращ. Мис ауэдэ дауэдапщэ инхэм утыкум дахэу ирагъэхьэти, абы теухуауэ пшыналъэ щхьэхуэхэр щыӏэт. Абы теухуауэ уджым къахэжаныкӏа хъыджэбз нэхъ дахэхэр, нэхъыфӏхэр, уджым джэгупщым,

Картина мира и горизонт повседневности черкешенки девятнадцатого века жеркӏи а лэжьыгъэр стхащ. Нарт эпосым щыщӏэдзауэ ухэплъу щытмэ, узыхуэзэр цӏыхухъущ. Цӏыхухъухэм я зэфӏэкӏыныгъэхьэр, цӏыхухъухэм я лӏыгъэхьэр, абы зэфӏагъэкӏхэр. Ауэ ухэплъэжу щытмэ, сытым дейкӏи а цӏыхухъухэм теухуа ущеджэм дей ухуозэ цӏыхубзхэм я персонажхьэр, сюжетым, эпосым и сюжетыр зыгъэкӏуатэр, Абы зэхэзэрыхьа ӏуэхухьэ зэхэзыгъэкӏыр сытым деи цӏыхубзращ.
Адыгэ цӏыхубзым и дуней ухуэкӏэр, дуней тетыкӏэр, и акъылым и къарур, и кууагъыр, и гупсысэм и гъэпсыкӏэр куэду къыхощ игъащӏэ лъандэрэ адыгэм къыдекӏуэкӏ нарт эпосым, апхуэдэхэщ, Сэтэней, ӏэдииху, Мэлычыпхъу, ӏуэрӏуатэм къыщыкӏуэ Лашын, Дахэнагъуэ сымэ я образхэм.
Япэ дыдэу абы узыхуэзэр Сэтэнейщ, Сэтэней гуащэ, жиӏэу зэреджэр, мис ауэдэущ узэрырехьэлӏэр, занщӏэу пщӏэ зэрыхуащӏыр къэплъагъум. Сэтэней гуащэ щытепсэлъыхьым де, Сэтэней дыгъэм уэду дахэт, дыгъэм уэду дуней кӏыфӏыр къигъэунэхут жиӏэу мис ауэдэу ухуозэ. Абы нэмыщӏкӏэ, зэрыдахэм нэмыщӏкӏэ, Сэтэней сытым дей губзыгъэщ, акъылыфӏэщ. Нартхьэм и анэу ауэдэ цӏэ зрехьэ абы. Сосрыкъуэ къызэригъуэтар. Жытӏэнщ ауэду, ар къызэри... зэрипӏар, ар псоми хыдощӏыкӏ, ауэ нэгъуэщӏ сюжетхэм дей, нэгъуэщӏ цӏыхухъу персонажхэм дейкӏи къыхощ ар сытым дейкӏи. Сэтэней анэщ. Аращи, анэм адыгэхэм пщӏэ зэрыхуащӏыр Сэтэней дей къыщыщӏедзэрикӏи, нобэ ди махуэм нэс къэскӏэ хыболъагъукӏ адыгэхэм я фольклорым, Адыгэхэм я литературнэ лэжьыгъэхэм, псалъэжьхэм, таурыхъхэм псоми и нэхъыбапӏэм къыхощ анэм пщӏэ зэриӏэр. Сэтэней нэмыщӏкӏэ нарт эпосым дгъэзэжу щытымэ, дыхуозэ Адиюх, Мэлычыпхъу, Уэрсэр. Адиюх жыпӏэнущи, Адиюхи хъыджэбз дахэщ, ауэ Сэтэней щыанэм дей Сэтэней нэхъ ныбжь иӏэу, Ауэ дахэу, ауэ сытым дейкӏи зэпӏэзэрыту урохьэлӏэ. Адиюхщи, Адиюх хъыджэбзщ. Къызэрыдгурыӏуэмкӏэ, хъыджэбз дэкӏуагъащӏэщ. Аращыкӏи и персонажыр уздеплъым и лӏым сэбэп къыхуэхъуращ, Адиюх и ӏэхэм нэху къыпехур.

Къыхимыгъэщу, сэ уэдэ щаӏым, сэращ псори зыфӏэзыгъэкӏыр икӏи нартхэм ящыжиӏэу зыхех Адиюхи, Адиюх а и жагъуэ мэхъу. Жэщ гуэрым Адиюх и щхьэгъусэр къыщыкӏуэжым де и ӏэхэр къыдишмэ. Арати, и щхьэгъусэр псым етхьэлэ гъуэгу имыгъуэту. Мыбдеж щыжыпӏэ хъунущ цӏыхубзым и зыфӏэкӏым ӏэджи зэриӏыгъыр. Цӏыхухъум дей цӏыхубзыфӏыр, щхьэгъусэфӏыр, ар адыгэхэм сытым дей япшт, цӏыхубзыфӏ, щхьэгъусэфӏ уиӏэу щытмэ, уи насыпыр зытеувауэ, уи гъащӏэр зытеувауэ.
Цӏыхубзым гъащӏэм щиӏэ мыхьэнэм щиубыдын хуей увыпӏэм куууэ егупсысу къыщӏэкӏынут адыгэр. Цӏыхубзым и щыпкъагъэм, акъылым, и гупсысэкӏэм куэду елъытат лъэпкъым и псэукӏа хъунур, и къэкӏуэнур. Пщӏэрэ акъылрэ зэфӏэкӏрэ нэмысрэ, хабзэм тету псэун цӏыху игъэсэну и пщэрылът цӏыхубзым. Цӏыхухъум хузэфӏэкӏыну куэдыр елъытат анэм, щхьэгъусэм. И щхьэгъусэри и лъагапӏэ трегъэувэ, ауэ итӏани езыми зэ и жагъуэ зригъэщӏынукъым. Сытым дей жэуапыфӏ, хэт и жагъуэ ищӏыну хэтми иретыфыр, и абы абы гъэщӏэгъуэныр сыт? Абы гъэщӏэгъуэныр нартхьэ. Мис абы щхьащ Мэлычыпхъу аудизу фӏыуэ щӏалъагъури икӏи ауэдизу пщӏэ щӏыхуащӏри, жэуап зэритыфыращ, и зэи зыри къызэрызытримыгъэгушхуэращ. Аращи, долъагъу адыгэхэм хъыджэбзыр дахэм нэмыщӏкӏэ, акъылыфӏэ нэмыщӏкӏэ иджы хьэл иӏэн хуейщ.
Пэжыныгъэр, и пщӏэр, и щыпкъагъэр иӏыгъыфу, гупсысэкӏэм, и дуней ухуэкӏэм цӏыхухъури, унагъуэри, къэзыухъуреихь дунейри игъэдахэу, иригъэфӏакӏуэу илъэс мин бжыгъэкӏэ къэгъуэгурыкӏуащ адыгэ бзылъхугъэр. Ди мащӏэкъым, лъэпкъ зэхуэмыдэ куэдым къэралыгъуэхэр зезыхьа пщыхэм я щхьэгъусэу щыта а лъэпкъхэм я тхыдэм зи цӏэр фӏыкӏэ къыхэна адыгэ цӏыхубзхэри. Нало Заур зыхуихьэсыжащ адыгэхэм я уэрэдыжьхэм. А уэрэдыжьхэм къыхокӏ зыбжанэ, хъыджэбзым теухуауэ, хъыджэбз дахэхэм теухуауэ. Сытым дей згъэзэжурэ жызоӏэ, адыгэхэм хъыджэбз дахэр, дахагъэр сытым дейкӏи яфӏэлъапӏэт. Ауэ дахагъэм нэмыщӏкӏэ къыхощ а уэрэдхэм. Хъыджэбзым и ӏэщӏагъэр фӏыуэ дэуэ щытын хуейт, нэмысыфӏу щытын хуейт, пщӏэ нэхъыжьхэм яхуищӏу щытын хуейт. Сытым дей дахагъэм нэмыщӏкӏэ, нэмысыфӏагъэм нэмыщӏкӏэ иджы хъыджэбзым нэхъыбэ хузэфӏэкӏыу щытын хуейуи ябжт. Нэхъ цӏыхухъум и хэкур зэрихъумэм уэдэу хъыджэбзыми ари хузэфӏэкӏыну мис ауэдэу къалъыту щытт.
Лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекӏуэкӏ лъапӏэныгъэхэм щӏапӏыкӏа джэгуакӏуэжь Агънокъуэ Лаши, Нало Заури, Мафӏэдз Сэрэбийи эстетикэм, лъагэм и щапхъэу ялъытэр бзылъхугъэрщ. Сыт хуэдэ теплъэ ямыӏами, абыхэм я псэм и дахагъымрэ къабзагъымрэ нуру къыхолыдыкӏ. Дахагъэм и мызакъуэу литературэм бзылъхугъэр къарукӏэ псыхьауэ къыщокӏуэ. Ар щынэрылъагъущ Кӏыщокъуэ Алим и Лъапсэ романым къыщыхьа Дэфэрэдж и образым, Кӏэрашэ Тембот и Шу закъуэ романым хэт Суанд, Бемырзэ Зураб и усыгъэхэм, нэгъуэщӏхэм я тхыгъэми. Сыт хуэдиз фӏыщӏэ хуэтщӏын хуей дэ япэу фэрэкӏ зыхэзылъхьэну тегушхуауэ щыта адыгэ бзылъхугъэм? Сыт хуэдиз сабий ажалым и ӏэ щӏыӏэм къыӏэщӏиха абы и ӏэмалым? Дуней псом мыбы хуищӏа ӏуэхутхьэбзэм хуэфэщэн зы ордени щыӏэкъым. Франджы усакӏуэ, тхакӏуэ, гупсысакӏуэ Гельвеци Клод итхауэ щыта мы псалъэхэр тетщ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыщ Хьэбэз къуажэм дэт зы фэеплъым. Ар дуней псом япэ дыдэу фэрэкӏ узым щытекӏуауэ щыта адыгэ бзылъхугъэм ейщ. Фэрэкӏ узым япэ дыдэу адыгэхэм ӏэмал къызэрыхуагъуэтам и хъыбарыр иӏуэтэжащ Матре де ла Абри, франджыр швед пащтыхь Карл Епщыкӏутӏанэм и тӏасхъэщӏэхыу щытащ, минрэ щиблрэ пщыкӏуз гъэм ар Кавказым къэкӏуащ. Анэм и бынхьэр игъасэт, щӏалэр лӏыгъэ хэлъу, къимыкӏуэту, сытым дейкӏи и ӏуэху зыфӏигъэкӏыу, ауэ итӏани уэрэдыжьыхьэм ухуозэ, лӏыгъэ иӏыну, ауэ Гущӏэгъу щыхуищӏын хуейм дейкӏи гущӏэгъуи хуищӏыфу щытыну ирегъасэ. Хъыджэбзыращи, хъыджэбзыр ирегъасэ щабэу щытыну, гъэсауэ, нэмысыфӏу щытыну, и ӏуэхури зыфӏигъэкӏыфу, ищӏэн хуейрикӏи унагъуэмкӏэ яхуищӏэфу, ауэ и жагъуи зыми иримыгъэщӏу щытыну, хабзэми емыбакъуэу сытым деи щытын хуейщ. Дауэ и гъащӏэ зимыхъуэжми, дауэ сыт къыщымыщӏми, хабзэр псом япэщ, нэмысыфӏэр. псом япэщ. Цӏыхубз пшэрыхь хущанэ псалъэжьми къегъэлъагъуэ адыгэ цӏыхубзым пщӏэшхуэ зэриӏар, ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщыжщи, абы уеблэмэ къигъэувыӏэфынут лъы ягъэжэну зэпэщӏэува цӏыхухъуитӏыр. Ещӏэнокъуэ Атэбий хъыбарым нэхъ гущӏэгъуншэу къыхэщыж Къуийцӏыкӏу и къуэ Дэгужьей Ещӏэнокъуэ Атэбий зридзыну зигъэхьэзырагъэххэт, Занщӏэу мафӏэу къызэщӏэнащ щхьэфӏэхыным щыхуеӏэм, хъыджэбзым и щхьэм телъ ӏэлъэщӏыр зытрихри, елъэӏуащ, лӏитӏым я кум зыкъыдидзэри, зраукӏыну ӏэмал яритакъым. Ауэ щыхъуакӏэ, цӏыхубз пшэрыхь хущанэ, жиӏэри, Дэгужьейм и ӏэщхьэр ирилъхьэжащ. Цӏыхухъухэми хуэдэу, цӏыхубзхэр ӏуэху шынагъуэ гуэрым е лӏэныгъэм къригъэкӏуэтыртэкъым, лабэдэсхэм я гъыбзэм къызэрыхэщыжщи, Шырыхъум я гуащэм и къуажэгъухэм и кӏэухыр щилъагъукӏэ, и псэр зэрихъумэным хущӏэкъуркъым, атӏэ, езыри абыхэм я гъусэу хэкӏуадэмэ, нэхъ къещтэ. Псэм нэхърэ напэр зэрынэхъапэр къригъэкӏыу. Сэ сыт папщӏэкӏэ зыкъэзгъанэрэ жеӏэри, зыкъигъазэу зезыгъэукӏыр шырыхъум фэ фи гуащэфӏщ, дыщӏегъур ӏуэрыӏуатэм. Адыгэм и щэнхабзэр щӏэбдзу щытмэ, и лъабжьэ дыдэр къыщежьэр нарт ӏуэрыӏуатэращ. Иджы нарт ӏуэрыӏуатэм къыхэщ цӏыхубз бзылъхугъэхэр, ар дауикӏ Сэтэней гуащэщ. Сэтэней гуащэщ Сосрыкъуэ, Сосрыкъуэ хуэдэу лӏыхъужь зыщӏыфам. Цӏыхубзым хэлъын хуей ӏущыгъэрэ лъэщагъэрэ и къуэр, и быныр зыхуей хуэза хъун щхьэкӏэ, утыкур иубыдыфын щхьэкӏэ нартхэм я деж Сосрыкъуэ цӏэрыӏуэ щӏэхъуар, зи фӏыгъэшхуэр Сэтэней гуащэщ. Сыт хуэдэ лӏыхъужьми и къежьапӏэ хъур дауикӏ, гущэм щыщӏэдзауэ утыкум ихьэхункӏэ гъэсэныгъэу бгъэдалъхьэращ. Псом япэрауэ ар езытыр анэшхуэхэращ. Адыгэу дунейм тетам я нэхъ цӏыху ӏущу ялъытэр Къэзанокъуэ Жэбагъы цӏыхубзыр сыт зиӏысыр жари еупщӏахэри, цӏыхубзыр дунейгъакӏуэщ, гъащӏэгъакӏуэщ, гъащӏэм ди гъусэщ, цӏыхухъум ди щхьэгъусэщ, жа. Аращи, гъэсэныгъэр щыщӏидзэр анэм дежщ. Абы щхьэкӏэ анэхэращ дэ нэхъыбэу дэ адыгэ лъэпкъым гъэсэныгъэр къыдэзытар сэ зэрыслъытэмкӏэ. Цӏыхубзым ди гъащӏэ къыщожьэри, ди цӏыхубзхэр Тхьэм. Куэдрэ узыншэу тхуигъэпсэухэ. Дуней. Тхьэр бзылъхугъэщ, уи фӏэщ зэрыхъун, зигъэгусэмэ, щӏылъэр игъэщту. Зигъэдахэмэ, гъатхэу, ежьэжу. Бжьыхьэ бэвыр кӏэкуэщӏкӏэ зэрихьэу. Тхьэр бзылъхугъэщ, уи фӏэщ зэрыхъун, и пщӏыхьэпӏэхэм жэщкӏэ къыхэщтмэ, пшагъуэу мэз зэхэкӏам ифыщӏар гужьея и нэ дахэм къытрихьэу. Сэ зэгуэрми си фӏэщ схуэмыщӏын удз гъэгъам зы цӏыхухъу елӏэлӏауэ. Дахэм дахэ хилъхьэжу зэгуэр щхьэщысауэ дэ тщыщ мы дунейм. Хьэндырабгъуэ уэсэпсым хэфам зы цӏыхухъуи хуетӏысэхыу еплъауэ е жыг тхьэмпэр щыпыхукӏэ кӏэрахъуэу, щабэу щӏым къытехуэн зэрыхуейр. Тхьэр бзылъхугъэщ, уи фӏэщ зэрыхъун. Ар къоушыр нэхущым и гъусэу, и жеинэхэр ищӏурэ зэв нэху къекӏа щӏы хъурейр зэпеплъыхь. Удз къэсыху, бзу щхьэгъафӏэ къэсыху хуэгумащӏэурэ щэхуу еӏусэ, и пщӏыхьэпӏэхэр ӏэплӏэу къыщӏехри, пшэуэ уафэ къэпщӏам щрепхъыхь. И щӏымахуэр къабзагъэм хоуш, гъатхэр къихьэмэ гум и макъамэщ, бжьыхьэ щабэр анэ ӏэу хьэлэлщ, и гъэмахуэр цӏыхупсэ щыкъунщ, Тхьэр бзылъхугъэщ. Уи фӏэщ зэрыхъун. Ауэ щӏым зы цӏыхухъу темытамэ, махуэ къэс зигъэдахэу абы хэт и пащхьэ гуфӏэжу итынт?
Адыгэ бзылъхугъэр дэнэ лъэпкъ къыщыхутами, адыгэ лъэпкъым къызэрыхэкӏар зэи игъэгъуэщакъым. Абы и щыхьэтщ мы дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуахэу Урысейм щапӏауэ Черкасскэ Марие, опернэ уэрэджыӏакӏуэр, Франджым щапӏа балеринэ Черинэ Людмилэ лӏыхъужь цӏэ лъапӏэр зыфӏаща Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан. Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ тӏу гъэм япэ дыдэу екӏуэкӏа дахагъэмкӏэ зэпеуэныгъэр къэзыхьа Кариман Аль Шаркасие.

и къэкӏуэнущ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, и налкъутналмэсщ. Арауэ къыщӏэкӏынщ адыгэ цӏыхубзым адэхэм, дэлъхухэм, дэтхэнэ зы цӏыхухъуми дежи пщӏэшхуэ яӏэу щӏыщытар. Зэрыжаӏэу, рыцарское отношение жыхуэтӏэ бгъэдэтыкӏэр кӏэлъызэрахьэу щытащ. Нобэ мащӏэ дыдэу дыхэплъауэ жыпӏэ хъунуращ къэтӏэта темэм. Урыс щӏэныгъэлӏ Соколовэ Алла зэрыжиӏауэ, образ черкешенки это отдельная глава в искусстве.